Dia daoibh, a chairde, agus fáilte chuig Comhrá leis an gConradh, liomsa Cuan Ó Seireadáin, Coimeádaí Chonradh na Gaeilge. I mo theannta inniu tá an Dr John Walsh, atá ina shaineolaí ar an-chuid rudaí ach go háirithe ar Choimisiún na Gaeltachta. Scríobh sé leabhar faoi díchoimisiún na Gaeltachta beagnach fiche bliain ó shin anois ach tá taighde nua déanta aige ar an gCoimisiún ó shin. John, conas tá cúrsaí leat? Go raibh míle maith agat as an gcuireadh a bheith anseo, a Chuan.
Bhuel, céard a bhí i gceist le Coimisiún na Gaeltachta, cathain ar tharla sé agus cén fáth ar tharla sé? Bhuel, bunaíodh Coimisiún na Gaeltachta i 1925 agus is dócha go gcaithfimid an comhthéacs náisiúnta a chur san áireamh, a Chuain, an stát nua-bhunaithe agus ar shlí cuid de thógáil an stáit nua ab ea bunú an Choimisiúin. Tuigimid ar fad an bhéim a cuireadh ar an gcultúr agus ar an dteanga san athbheochan chultúrtha sa cheathrú dheireanach don naoú haois déag agus tuigimid an bhéim a leagadh nuair a bunaíodh Conradh na Gaeilge, an bhéim a leagadh ar an dturas siar chun na Gaeltachta agus gur leagadh síos traidisiún seana-bhunaithe athá fós linn sa lá athá inniu ann, daoine, foghlaimeoirí na Gaelainne ós na cathracha ag dul siar go dtí imeallbhord thiar na tíre i measc mhuintir na Gaeltachta chun an teanga a fhoghlaim ó chainteoirí dúchais. Agus cuimhnigh ar na rudaí eile chomh maith a thit amach in 1926, bunaíodh Fianna Fáil, bunaíodh coiste airgeadra, chun na boinn agus na nótaí Éireannacha a chruthú agus a dhearadh. Chuaigh an chéad stáisiún, an chéad stáisiún raidió ar an aer, ní stáisiún náisiúnta ab ea é ach 2RN, chuaigh sé ar an aer 1926 agus bunaíodh an Coimisiún le Béaloideas Éireann 1927. Mar sin, saghas institiúidí cultúrtha nó institiúidí tábhachtacha de chuid an Stáit nua ab ea iad san agus ina measc bhí, bhí, bhí bunú an Choimisiúin. Clocha míle cultúrtha, más maith leat, ab ea iad. Agus bhí, bhíodar ar fad mar chuid don dtógáil stáit seo, a léiriú go raibh, go mbeadh an stát dílis, le léiriú go mbeadh an stát dílis don bhféiniúlacht Ghaelach agus dá oidhreacht agus ceann dos na gníomhartha siombalacha san ab ea bunú Choimisiún na Gaeltachta in 1925. Mar má smaoinítear ar an, ar na heachtraí uilig as a d'eascair bunú an, an tSaorstáit, bhí ceist na Gaeilge agus bhí cúrsaí athbheochana, ní hamháin athbheochan na Gaeilge ach an athbheochan chultúrtha go ginearálta, mar théama a bhíodh á phlé agus mar rud a thug sort fuinneamh dos na, dos na hiarrachtaí sin ar fad. Agus ní haon iontas é go ndéanfaí iarracht tabhairt faoi ar bhonn eagraithe nuair a bunaíodh an Stát. An raibh mórán cainte faoi ag an am, an raibh ar moladh, an raibh moladh á fháil ag an Saorstát mar gheall go raibh an t-iarracht seo á dhéanamh nó an raibh daoine soiniciúil faoi?
Bhí an-chuid dóchais is dócha ann ag an am a Chuain go bhféadfaí an teanga a athbheochan agus bhí, is dócha go raibh, b'fhéidir, braistint ag daoine go mb'fhéidir go bhféadfadh Conradh na Gaeilge dul i bhfeidhm ar an Stát. Is cinnte gur éirigh leis an gConradh dul i bhfeidhm ar an stát sa tslí is gur leagadh síos rudaí tábhachtacha ó thaobh stádais dlíthiúil agus mar sin do. 1922, mar shampla, sa chéad bhunreacht, socraíodh gurbh í an Ghaeilge an teanga náisiúnta agus teanga comhoifigiúil, teanga go mbeadh an stádas céanna aici ó thaobh oifigiúlachta agus a bheadh ag an mBéarla. Dar ndóigh, níor baineadh é sin amach ariamh. Níor bhain aon rialtas Éireannach, níor tháinig aon rialtas Éireannach cóngarach don stádas. san a chur i bhfeidhm go fírinneach ach bhí sé sin tábhachtach go siombalach, cinnte, ag an am agus chomh maith leis sin má chuirimid in áireamh an tacaíocht a tháinig maidir leis an gcóras oideachais, Lá Fhéil' Pádraig 1922, b'é an Rialtas Sealadach é, ní raibh an Saorstát bunaithe fiú, socraíodh go ndéanfaí croí-ábhar, mar a deirimid anois, don nGaelainn sna scoileanna, go gcaithfeadh, go gcaithfí í a mhúineadh ar feadh uair a chloig in aghaidh an lae agus 1923 mí Eanáir 1923 ní raibh an Saorstát ach díreach ar tar éis teacht ar an saol, shocraigh an rialtas go dtabharfaí isteach riachtanas iontrála na státseirbhíse, sin go gcaithfeadh daoine sna gráid ghinearálta go gcaithfidís scrúdú Gaelainne a dhéanamh, mar sin ba shocruithe. tábhachtacha iad san don dteanga a thabharfadh dóchas, b'fhéidir, do dhuine ag an am go raibh an stát i ndáiríre mar gheall ar bheart a dhéanamh de réir a mbriathar, ach tá rudaí suimiúla eile is féidir a rá a Chuain chomh maith agus sin. Má fhéachann tú ar na comhaid sa Chartlann Náisiúnta, bhí obair an rialtais ar siúl i mBéarla. don gcuid is mó. Fiú Coimisiún na Gaeltachta, deineadh go leor don obair san i mBéarla mar ní raibh na scileanna ann. Ba bheag duine sa tír a bhí ábalta, a bhí liteartha, go hiomlán liteartha, sa Ghaeilge cé go raibh an-chuid cainteoirí dúchais ann agus mar sin do, ní raibh an córas oideachais ach díreach curtha ar bun, ní raibh go leor daoine imithe tríd an gcóras, an státseirbhís ar fad, go leor dos na státseirbhísigh a bhí ann, bhíodar ann bhíodar ann ón dtréimhse roimh bhunú an Stáit agus tchíonn tú arís agus arís eile sa Chartlann Náisiúnta nótaí comhfhreagras idir rúnaithe roinne agus státseirbhísigh agus cé go bhfuil Gaelainn ag cuid de na daoine athá i gceist, is trí mheán an Bhéarla a dhein agus a dheineann go bunúsach an Stát a chuid oibre fós agus b'in an dúshlán mór a bhí ann. agus tá a fhios againn anois le buntáiste na staire nár éirigh leis an stát Gaelú a dhéanamh air féin, ach is cinnte go raibh iarracht ann ag an am Gaelú a dhéanamh ar an stát tríd an riachtanas státseirbhíse, ach ní thuigeann tú an dúshlán, b'fhéidir, go dtí go suíonn tú síos agus go bhféachann tú ar na comhaid a thugann léiriú beo duit ar obair fhírinneach an rialtais ó lá go lá, agus bhí obair an rialtais á dhéanamh agus tá fós i mBéarla. Is dócha go bhfuil sé intuigthe cén fáth ar tharla sé. Má smaoiníonn tú ar fiú na cainteoirí ba chumasaí, mar a deir tú féin, is ní minic a raibh litearthacht chompordach mhaith acu sa teanga agus fiú dhá mbeadh siad tar éis an-chuid blianta a chaitheamh i measc cainteoirí dúchais ag foghlaim Gaeilge na Gaeltachta, ní Gaeilge an státchórais a bheadh i gceist leis sin agus bhí an stát nua agus b'fhéidir go raibh. teanga agus foclóir nua de dhíth chun tabhairt faoin obair sin agus b'fhéidir go raibh sé díreach róchompordach cloí leis na rudaí a bhí á dhéanamh cheana. Ach an raibh na tacaíochtaí a cuireadh ar fáil sular bunaíodh Coimisiún na Gaeltachta, an raibh siad mar chuid de straitéis, is dócha go ndéarfadh muid pleanála teanga sa lá atá inniu ann, nó an raibh siad díreach mar iarrachtaí éagsúla aonair a déanadh ar bhonn a bhí díreach neamheagraithe ar bhealach ach ach le dea-mhéin is dócha. Bhí bhí rud eicínt á dhéanamh ar son na Gaeilge. Bhuel bhí an oideolaíocht fábharach cinnte. Bhí an oideolaíocht ann a chuir an Ghaelainn chun cinn agus oideolaíocht an na teanga náisiúnta. Bhí sí sin i dtreis go mór ach ní fhéadfaimís pleanáil teanga sa chiall chomhaimseartha a thabhairt air sin. Níor tháinig an phleanáil teanga mar choincheap go dtí i bhfad níos déanaí sa bhfichiú haois Ní raibh aon chaint ar an tsochtheangeolaíocht an uair sin, bhí an teangeolaíocht an-righin agus agus cúng go maith mar réimse gairmiúil, ní raibh, ní bheadh caint ar shochtheangeolaíocht dáiríre go dtí na seascaidí. Mar sin, em, ní raibh an saineolas ann agus is cinnte ná raibh aon straitéis uileghabhálach ag an stát chun an teanga a chur chun cinn, níor bunaíodh roinn rialtais, ar mhaithe leis an dteanga go dtí na caogaidí, mar is eol dúinn. Leagadh go leor don ualach sna blianta luatha ar an Roinn Oideachais ach bhí an Roinn Oideachais ag déanamh an-chuid rudaí eile chomh maith. Dar ndóigh, bhí Airí ann a bhí ina, bhí saghas páirteach sa Chonradh. Bhí triúr an-tábhachtach ar fad a bhí páirteach sa Chonradh, Earnán de Blaghd, Risteárd Ó Maolchatha agus Eoin Mac Néill. agus bhíodar san ina n-airí sa rialtas nua agus cé go raibh tacaíocht phearsanta acu agus chíonn tú meamraim agus a leithéid de mheamram tábhachtach sa Chartlann Náisiúnta ó Eoin Mac Néill mar gheall ar bhunú Choimisiún na Gaeltachta bunaithe ar aighneachtaí a bhí tagaithe aige ó chomhairlí contae, rud atá suimiúil, Comhairle na gComhairlí Contae a chuir litreacha chuig Eoin Mac Néill ag iarraidh go mbunófaí Coimisiún na Gaeltachta agus ansan thóg seisean meamram chuig an rialtas mar gheall ar sin. Cé go raibh tacaíochtaí aonair ann mar sin in áiteanna éagsúla, ní fhéadfaimis a rá go raibh aon straitéis uileghabhálach ann agus is dóigh liom, a Chuan, go raibh braistint ann ag an am b'fhéidir gurb í gur bhain an Ghaelainn, freagracht na Gaelainne, go raibh sí sin ar gach éinne agus uaireanta nuair a bhíonn freagracht chomh leathan san ann, Ní Ní ghlactar leis an bhfreagracht nó ní Ní chuirtear an fhreagracht i gcrích nó ní bhaintear amach an aidhm. Má bhíonn gach éinne freagrach as rud éigin, i ndeireadh báire b'fhéidir ná bíonn éinne. Agus is dóigh liom go mb'fhéidir gur thit an an teanga idir na scoilteanna sna blianta luatha san ná raibh aon Roinn Rialtais a bhí tugtha go hiomlán, go huile, agus go hiomlán di. Tchíonn tú arís agus arís eile sna comhaid, an Roinn Oideachais, b'fhéidir, ag glacadh ceannaireachta, más féidir ceannaireacht a thabhairt air, agus is cinnte an beartas teanga ba mhó a deineadh, dáiríre, ná an córas oideachais. B'in é an rud ba thábhachtaí a deineadh, dáiríre, ó thaobh eolas ar an dteanga a thabhairt don bpobal go ginearálta. Ach maidir le Gaelú obair an rialtais, cé go raibh. Coimisiún mar gheall air sin sna daichidí chomh maith agus gur thosnaigh an plé sin níos luaithe ná san, níor deineadh mórán dul chun cinn mar gheall air sin i ndáiríre. Mar sin, bhí an riachtanas iontrála ann, mar sin b'éigean do dhaoine dul fé scrúdú agus iad ag dul isteach sa rialtas ach tar éis dóibh a bheith ag dul isteach agus iad istigh, Ní raibh aon chlár cuimsitheach ann le cinntiú go gcuirfí seirbhísí ar fáil don bpobal trí mheán na Gaelainne agus dár ndóigh, tuigimid an stair a bhaineann leis sin, bhí cumas réasúnta ard ag an státseirbhís freastal ar an bpobal trí Ghaelainn. Ní raibh sé sin á dhéanamh ach ansan baineadh an riachtanas san agus thit pé cumas a bhí ann ar fad as a chéile agus ansan bhíomar sa staid gurbh éigean Acht na dteangacha oifigiúla a thabhairt isteach agus tosnú ag leibhéal an-íseal arís. Mar sin, níor chuaigh an rialtas, aon rialtas dáiríre, i ngleic leis an gceist sin, Gaelú an rialtais féin. Agus má chuimhnímid ar chomhthéacsanna eile san Aontas Eorpach ina bhfuil mionteangacha á labhairt, tá's agam ná fuil an tréimhse chéanna staire á cur i gcomparáid le chéile againn, ach má fhéachaimid anois ar thíortha ar nós Thír na mBascach agus na Catalóine, fiú an Bhreatain Bheag go pointe, dintar cuid mhaith den obair riaracháin sna tíortha san trí mheán na mionteanga, rud ná fuil tarlaithe in Éirinn in aon chor. Ach arís eile tá an comhthéacs polaitiúil Is tréimhse éagsúil é agus tá an comhthéacs polaitiúil difriúil. Go hiomlán éagsúil, go díreach.
Agus ní raibh aon eiseamláir ann sna 1920idí don stát nua agus bhí bhí idé-eolaíocht faoi leith ann freisin faoi an cineál ról gur chóir go mbeadh, a bheith ag an stát i saol an duine aonair. Ní shamhlaím riamh, ní shílim go raibh rialtas Chumann na nGael sna 1920idí mar rialtas a chreid go mór gur chóir dóibh cur isteach go mór ar dhaoine seachas b'fhéidir ar chúrsaí mhorálta ach go cinnte ní raibh an toil ansin é a dhéanamh ó thaobh cúrsaí teanga de. Conas mar sin ar thug an Coimisiún faoin obair seo? Conas ar cuireadh an Coimisiún le chéile agus cén sórt staidéir a rinne siad ar na Gaeil thiar? Sea, bhuel, bhí téarmaí tagartha ag an dhá théarma tagartha tábhachtacha dáiríre ag an gCoimisiún agus b'in ar dtús a fháilt amach cá raibh an Ghaeltacht. Mar sin, cím ar do sheilf laistiar díot a Chuain go bhfuil mapaí an Choimisiúin ann, tá tá siad agamsa ach níl siad laistiar díom anseo. Agus mapáíl a dhéanamh nó léarscáiliú a dhéanamh ar an nGaeltacht, b'in ceann de na haidhmeanna a bhí ann agus an Ghaeltacht a shainiú ó thaobh na tíreolaíochta, rud ná raibh déanta. Agus dhein an Coimisiún obair ana thábhachtach ón dtaobh san agus thug an tíreolaí Jacinta Prunty, thug sí obair ana shoifisticiúil ar na léarscáileanna a d'fhoilsíodar agus d'fhoilsíodar léarscáileanna anailíse a bhí bunaithe ar dhaonáirimh 1901 agus 1911 chomh maith agus shocraíodar go mbeadh, mar is eol don tsaol is dócha, go mbeadh dhá chatagóir Gaeltachta ann más maith leat, Fíor-Ghaeltacht, áit ina mbeadh an Ghaelainn ar a dtoil ag 80 fén gcéad nó níos mó den bpobal, is an Bhreac-Ghaeltacht idir 25 agus 79 faoin gcéad agus má fhéachaimid ar na léarscáileanna san faighimid léargas ana shuimiúil is dócha i dtéarmaí an lae inniu mar tá pócaí móra Gaeltachta i gContae an Chláir mar shampla tá beagnach Ciarraí ar fad clúdaithe tá stráice mór de Ghaillimh clúdaithe Tiobraid Árann agus chímid pócaí thíos fan an chósta, an cósta theas, i gCairbre chomh fada siar le hOileán Cléire agus a leithéid atá fós sa Ghaeltacht sa lá atá inniu ann. Mar sin go tíreolaíoch tugann sé léargas saghas drámatúil dúinn, b'fhéidir, agus an dá dhath ansan, an dearg i gcomhair fíorGhaeltacht agus an buí i gcomhair breacghaeltacht. Agus bhí na haidiachtaí san suimiúil chomh maith, a Chuain, mar fíor, dar ndóigh, an aidiacht fíor, tugann sé glaineacht le fios chomh maith. Cuireann sé cuireann sé rudaí eile in iúl, b'fhéidir, seachas go díreach neart na teanga, ach cuireann sé in iúl gur ceantracha iad seo atá gan smál, nach bhfuil aon truailliú déanta orthu. Agus mar a chéile leis an bhfocal breac, dá mbeadh breac aithne agat ar dhuine, níl ach saghas aithne agat air. Dá mbeadh breac eolas agat, ní bheadh eolas iomlán agat. Mar sin, tá rud éigint in easnamh leis an bhfocal breac. rud éigin fiú, easláine b'fhéidir fiú ag baint leis, breoiteacht nó rud éigint mar sin. Agus bhí an bhreac-Ghaeltacht pollta go maith agus dúirt Reg Hindley, an tíreolaí Reg Hindley, gur dhein an Coimisiún an-áibhéil ar fad ar thíreolaíocht na Gaeltachta ag an am. agus is dócha go raibh fírinne áirithe ansan. Chuaigh na Gardaí amach chun suirbhé speisialta a dhéanamh ar na ceantracha inar ceapadh an Ghaelainn a bheith fós beo, ach is dócha, lena gceart a thabhairt dos na Coimisinéirí chomh maith, dúradar gurb ionann fíor-Ghaeltacht, mar shampla, agus ceantar ina raibh an Ghaelainn ar a gcumas. ag 80% den bpobal nó sa bhreac-Ghaeltacht go raibh cumas Ní rabhadar ag caint fé úsáid, mar sin, bhíodar ag caint ar chumas an phobail an teanga a labhairt. Agus cinnte, i dtéarmaí an lae inniu, ní bheadh an eolaíocht, b'fhéidir, chomh hiontaofa ó thaobh na staitisticí agus a bheadh againn sa lá atá inniu ann. Agus an tarna téarma tagartha ansan ná chun moltaí a dhéanamh mar gheall ar threisiú na Gaelainne sa Ghaeltacht. i réimsí éagsúla, oideachas, riarachán agus eacnamaíocht, mar shampla. B'in an dá théarma tagartha. Agus ansan bhí cruinnithe poibilí acu. Bhí scata cruinnithe in Uimhir 6, Sráid Fhearchair, i mBleá Cliath, sin an áit ina raibh an Coimisiún lonnaithe, ina raibh rúnaíocht ag an gCoimisiún, agus fear ó Ghaeltacht Mhúscraí, Tadhg Ó Scanaill, ina rúnaí ar an gCoimisiún agus tharla, is dóigh liom, gur ceithre chruinniú déag a reachtáladh in Uimhir 6 agus tugadh cuireadh do dhaoine aighneachtaí a chur isteach. Bhí fógraí ar na nuachtáin agus a leithéid, ar na nuachtáin náisiúnta, ar an gClaíomh Solais chomh maith, mar gheall ar aighneachtaí a bheith ag teacht ón bpobal agus tugadh cuireadh do d'eagraíochtaí áirithe, mar shampla, tugadh cuireadh do ranna rialtais, tugadh cuireadh don Eaglais Chaitliceach, rud a léirigh, dar ndóigh, cumhacht na hEaglaise ag an am, agus comhlachtaí poiblí agus a leithéid, tugadh cuireadh dóibh siúd chun fianaise a thabhairt. Agus ansan reachtáladh na cruinnithe i mBleá Cliath agus glaodh isteach ar dhaoine. agus ansan chuadar timpeall na tíre go dtí na ceantracha éagsúla Gaeltachta agus bhí cruinnithe acu sna príomh chontaetha Gaeltachta, ceann a bheadh suimiúil dúinn inniu b'fhéidir ná an cruinniú a bhí acu i gContae an Chláir, mar dar ndóigh níl aon Ghaeltacht i gContae an Chláir níos mó, ach bhí cruinniú acu sa Leacht ansan in Óstán sa Leacht i gContae an Chláir cruinniú i dTrá Lí ag freastal ar Ghaeltachtaí na Mumhan, cruinniú i nDún Garbhán ag freastal ar na Déise, bhí cruinniú i dTigh na Cúirte sa Ghaillimh, bhí cruinniú i mBéal an Mhuirthead, bhí cruinnithe i dTír Chonaill chomh maith. Dar ndóigh, ní raibh Gaeltachtaí na Mí ann an t-am san ach chuaigh beirt choimisinéirí go dtí Ó Méith i gContae Lú mar dar ndóigh bhí tuairimíocht ann go gcuirfí Ó Méith isteach sa Ghaeltacht agus níor cuireadh, bhuel níl sé fíor a rá nár cuireadh mar in Acht na dTithe, Gaeltacht, 1929 cuireadh póca beag in Ó Méith isteach sa Ghaeltacht ar mhaithe leis na deontaisí tithíochta. N'fheadar ar thuig mórán daoine in Ó Méith riamh go raibh an ceart san acu ach thosnaigh sé sin an éiginnteacht thíreolaíoch a chur ann mar gheall ar theorainn na Gaeltachta mar 585 toghroinn ceantair a mhol Coimisiún na Gaeltachta le cur sa Ghaeltacht ach ansan in Acht na dTithe, Gaeltacht, 1929 cuireadh toghranna sa bhreis, bhí níos mó ná 600 ach sin scéal thairis. Ar shlí baineann sé le fadhb eile a bhí ann, tar éis don gCoimisiún an léarscáiliú seo a dhéanamh ar an nGaeltacht agus an chinnteacht, mar dhea, a thabhairt dúinn ansan bhí cúpla sainmhíniú éagsúil de thíreolaíocht na Gaeltachta ar na leabhair go ceann i bhfad. agus tá mé cinnte gur imir an stocaireacht áitiúil ról i leathnú áirithe, i leathnú Gaeltacht na ndeontais ar aon nós, na ndeontais den chineál sin. Ach b'fhéidir go raibh, gur, gur chruthaigh an, an ródhóchas sin ó thaobh an léarscáiliú de, gur chruthaigh sé sin fadhb ann féin mar gur, gur chruthaigh sé ceist faoi inchreideacht na sainmhínithe sin mar, mar a deireann tú féin, sé an rud a bhí i gceist agus bhí na léarscáil cruinn ó thaobh na suirbhéanna a déanadh agus na ceisteanna a cuireadh go raibh an cumas sin ag na daoine sin ach níorbh ionann sin agus daoine agus cainteoirí gníomhacha agus b'fhéidir gur léigh daoine an léarscáil mar sin agus nuair a chonaic siad na ceantracha dearga i gContae an Chláir mar shampla go raibh siad ag súil leis gur fíor-Ghaeltachtaí a bheadh sna ceantracha sin ach ar a chuairt dóibh sna ceantracha sin bheadh sé soiléir go han-sciopaí nach raibh mórán Gaeilge á labhairt a thuilleadh. Sea, bhuel, tá na mapaí, a Chuain, is rud an-chumhachtach iad. Ní rudaí marbha iad in aon chor. Tá an-chuid plé sa tíreolaíocht anois mar gheall ar an idé-eolaíocht a chuireann mapa in iúl. agus tugtar choropleth ar an saghas mapa athá i gceist, go gcuireann tú dathanna éagsúla air agus go mbíonn an dath céanna ar cheantar b'fhéidir réasúnta mór agus dár ndóigh ní thugann sé sin aon eolas caolchúiseach mar gheall ar dhifríochtaí áitiúla laistigh den gceantar san agus chomh maith leis sin tá an traidisiún sin ann, tá sé sa Bhreatain Bheag chomh maith, tá leabhar. An-mhaith ann mar gheall ar thíreolaíocht na teanga sa Bhreatain Bheag a dheineann an argóint seo, go léiríonn go minic go n-úsáidtear an stíl mapála so, go n-úsáidtear é chun meath na teanga a rianú tríd an stair agus go gcuirtear mapaí éagsúla i gcomparáid lena chéile ag léiriú crapadh agus cúlú agus meathlú na gceantar Gaeltachta agus iad ag éirí níos lú is níos lú. Ach dar ndóigh is féidir tíreolaíocht na teanga a léiriú ar shlite eile chomh maith, agus is dócha gur ar láimh amháin dhaingnigh na mapaí seo tíreolaíocht na Gaeltachta in aigne an phobail ach dhaingníodar tuiscint áirithe de thíreolaíocht na teanga nár thug eolas mar gheall ar labhairt na teanga lasmuigh den Ghaeltacht in aon chor, mar shampla, agus fós nuair a chuimhnímid ar thíreolaíocht na Gaelainne ní chuimhnímid ar ar mhapaí de chainteoirí Gaelainne i mBleá Cliath, mar shampla, nó de chainteoirí Gaelainne i gCathair na Gaillí ná in áiteanna mar sin, ach mar sin tá na mapaí féin, imríonn siad tionchar an-láidir agus is cinnte gur fhág mapaí Choimisiún na Gaeltachta, gur fhágadar tionchar láidir ar mheon an phobail i leith na dteorannacha agus gur chothaíodar soiniciúlacht, is dócha, i gcásanna áirithe. agus go n-imríonn an coincheap sin tionchar go fóill mar labhairtear in Éirinn go minic faoin, faoi an, Ghaeltacht seachas na Gaeltachtaí agus tá an-éagsúlacht, tá an-éagsúlachtaí ansin, ní hionann na cúinsí in iarthar na Gaillimhe agus, nó i gConamara agus i dtuaisc, i dTír Chonaill agus i gCiarraí nó Múscraí dár ndóigh, tá comhthéacs eacnamúil, sochúil agus cultúrtha éagsúla ansin nach dtugann an téarma amháin sin san áireamh agus b'fhéidir go mbeadh polasaithe éagsúla de dhíth do gach ceantar de na ceantracha sin. Sea, bhuel, dhaingníodar an tuiscint in aigne an phobail gur áit ar leith í an Ghaeltacht agus is gurb in b'fhéidir an tionchar ba mhó a bhí ag Coimisiún na Gaeltachta ná é sin, is dóigh liom, gur áit ar leith í agus d'éirigh le Coimisiún na Gaeltachta an tuiscint sin a dhaingniú in aigne an phobail agus mar a deir tú is tuiscint í sin athá fós linn Bhí an lá atá inniu ann ach tuiscintí b'fhéidir a dheineann neamh-aird b'fhéidir nó beag is fiú ar na difríochtaí idir ceantracha éagsúla. Ach chomh maith leis sin b'fhéidir gur dhaingnigh na mapaí seo féiniúlacht Ghaeltachta chomh maith, gur léiríodar do mhuintir na Gaeltachta gur bhaineadar le. le réimse níos leithne ná díreach a sráidbhaile féin agus dar ndóigh, címid é sin b'fhéidir níos láidre anois le hinstitiúidí Gaeltachta a teacht ar an bhfód le daichead bliain anuas, dar ndóigh, Údarás na Gaeltachta, Raidió na Gaeltachta, fiú Oireachtas na Gaelainne ar shlí gur geall le hinstitiúid mhór Gaeltachta í, atá níos leithne ná an Ghaeltacht féin ach cinnte go bhfuil go mbraitheann muintir na Gaeltachta as ceantracha éagsúla sa Ghaeltacht go mbaineann siad leis. Sea, tá sin, tá sin fíor gan dabht. Nuair a bhí obair an Choimisiúin críochnaithe, cad iad na moltaí a rinneadar? Ní gá dom dul tríd an ochtó dó moladh anois ach cad iad na príomh-mholtaí agus b'fhéidir na cinn ba... Sea, bhuel, ochtó dó moladh mar a deir tú a bhí ann. Is dóigh liom, Na mapaí, is dócha gur b'in an tionchar ba mhó, b'fhéidir, go fadtéarmach a dh'fhág an Coimisiún linn. Ach bhain beagnach 30 moladh as an 82 moladh le cúrsaí oideachais, ach tá go leor acu nár cuireadh i bhfeidhm, ach tá cúpla ceann a bhí tábhachtach, maidir leis na coláistí oiliúna, mar shampla, Tugadh tuilleadh áiteanna do mhuintir na Gaeltachta i gcoláistí oiliúna níos déanaí. Na Coláistí Ullmhúcháin Bhí an Roinn Oideachais um a plé na gcoláistí ullmhúcháin ag an am, mar sin is cinnte gur dhaingnigh obair an Choimisiúin um gur bhrostaigh sé sin, b'fhéidir, cur chun cinn na gcoláistí ullmhúcháin. agus an oiliúint trí mheán na Gaelainne do mhúinteoirí bunscoile, bhí a leithéid sin tosnaithe i gColáiste Phádraig fés na triochaidí, mar sin d'fhág sé sin a rian, cinnte. N'fheadar mé i dtaobh na leabhair scoile i nGaelainn do scoileanna Gaeltachta, tá 'fhios agam go bhfuil obair mhór déanta ag COGG ar sin le blianta beaga anuas agus ní chloisimid an oiread gearán anois seachas mar a chloisimíst tráth dá raibh ach is cinnte go ceann i bhfad tar éis don gCoimisiún a bheith i mbun oibre, ná raibh dóthain leabhar ar fáilt a bhí oiriúnach. Béilte scoile a chur ar fáilt i scoileanna Gaeltachta, tháinig Acht isteach 1933, Acht na mBéilte Scoile, rud a thug, a chinntigh go bhfaigheadh daltaí scoile Gaeltachta béile te in aghaidh an lae, bhí sé sin bunaithe ar mholadh a bhí sa Choimisiún. Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Dar ndóigh, deineadh moltaí mar gheall ar dúradh gur lárionad intleachta a bheadh sa Ghaillimh do chur chun cinn na teanga agus go raibh ról ar leith ag an gcoláiste. Coláiste na hOllscoile Gaillimh an t-ainm a bhí ar an ollscoil ag an am agus dar ndóigh tháinig an tAcht isteach in 1929 a leag cúram ar leith ar Ollscoil na Gaillmhe maidir le forbairt an oideachais tríú leibhéil trí mheán na Gaolainne. moladh liúntais do státseirbhísigh Ghaeltachta agus do Ghardaí chomh maith agus thángadar san níos déanaí. Deineadh moladh mar gheall ar na cúirteanna ach bhí Acht na gCúirteanna Breithiúnais ann cheana ó 1924 ach na moltaí a dhein an Coimisiún bhíodar san níor cuireadh iad san i bhfeidhm. Agus mar a chéile is dócha leis an riarachán mar bhí an riachtanas iontrála státseirbhíse bhí sé sin ar na leabhair cúpla bliain roimh obair an Choimisiúin, trí bliana sara foilsíodh an tuairisc. Agus is dócha moladh mór eile a deineadh ag cuimhneamh ná athlonnú daoine agus bunaithe ar, má fhéachaimid ar, tá leabhar breá ag Ciara Breathnach mar gheall ar bhord na gceantar cúng, agus má fhéachaimid ar na léarscáileanna, taispeánaimse do mhic léinn iad, léarscáileanna bhord na gceantar cúng agus fiafraím díobh, bhuel, cad a mheabhraíonn na léarscáileanna seo daoibh agus láithreach bonn. Tchíonn siad an chosúlacht leis an nGaeltacht ó thaobh na tíreolaíochta. Mar sin, bhí fadhbanna móra eacnamaíochta, mar is eol dúinn, sa Ghaeltacht. Bhí róphlódú ann, ní raibh an talamh ábalta an daonra a bhí ann a chothú, agus mhol an Coimisiún go n-aistreofaí daoine amach as an nGaeltacht, agus mholadar athlonnú ar scála mór. Anois, níor tharla sé sin, dar ndóigh, tuigimid nár tharla athlonnú ar scála mór, ach tharla athlonnú mar sin féin agus bunaíodh na 'coilíneachtaí Gaeltachta' mar a tugadh orthu agus cúig cinn acu ar fad a bhí ann agus bhíodar i bhfáinne thar Bhleá Cliath, na cinn i gContae na Mí, na cinn is. is cáiliúla ach bhí pobal beag i gCill Dara agus bhí pobal eile i gCille Mhantáin chomh maith agus dar ndóigh níor mhair an teanga i gCill Dara ná i gCille Mhantáin ach tá dhá cheantar Gaeltachta sa lá atá inniu ann i gContae na Mí agus ansan dar ndóigh bhí deontais tithíochta chomh maith agus mar a luas cheana Acht na dTithe, Gaeltacht, 1929 agus b'in moladh a dhein Coimisiún na Gaeltachta chomh maith go dtabharfaí isteach deontaisí. Mar sin, ní hé gur theip ar fad ar obair an Choimisiúin. Bhí go leor rudaí nár cuireadh i bhfeidhm agus tá's agam gur ghlac an Roinn Airgeadais col le moltaí an Choimisiúin agus gur dheineadar iarracht iad a chur de dhroim seoil. Nuair a d'fhoilsigh an Rialtas a fhreagra sa pháipéar bán i 1929 bhí an Roinn Airgeadais thar a bheith patfhuar nó namhaideach fiú, mar gheall ar na moltaí, mar dar ndóigh bhí fadhbanna móra eacnamaíochta sa tír ag an am agus mar a dúraís níos luaithe bhí meon thar a bheith coimeádach ó thaobh airgeadais ag rialtas Chumann na nGael, thar a bheith coimeádach ar fad agus ní rabhadar chun aon rud raidiceach a dhéanamh ó thaobh infheistíocht i rudaí áirithe nár bhain le cothromú na gcuntas, más maith leat, chaithfeadh na cuntaisí a bheith cothrom agus bhí an-bhéim ar fad air sin. agus gan dul i bhfiacha agus mar sin de. Mar sin, ní hé gur theip go hiomlán ar obair an Choimisiúin. Bhí an-chuid rudaí nár cuireadh i bhfeidhm. Tá sé an-shuimiúil féachaint siar air anois a Chuain beagnach céad bliain níos déanaí. An dóchas a bhí ann, an t-idéalachas, an rómánsúlacht, cuid mhaith, agus chomh maith le sin, na daoine a ghlac páirt sa Choimisiún agus níor luamar iad san a Chuain ar shlí Ba gheall le léiriú é ar an élite nua a bhí dílis don stát agus ar theastaigh uathu go n-éireodh leis an stát a bhí in obair an Choimisiúin chomh maith, na Coimisinéirí féin, na daoine féin a bhí roghnaíoch le bheith ina gCoimisinéirí, athbheochanóirí mór le rá, daoine a chreid san athbheochan agus daoine a chreid sa stát, daoine a thug a dtacaíocht don stát. Na daoine a cuireadh fé agallamh, cuid mhaith acu san, ba mheánaicme na Gaeltachta iad, nó ba mheánaicme iad go ginearálta, daoine aríst a bhí ag tacú leis an socrú nua bunreachtúil. Bhí an-chuid sagart i gceist, bhí an-chuid dochtúirí i gceist, bhí bhí iascaire nó dhó agus feirmeoir nó dhó ach is dóigh liom gur ionadaithe dáiríre thar a gceann a bhí ag labhairt seachas daoine aonair. Ní hé gnáthghuth ghnáthmhuintir na Gaeltachta atá againn sa Choimisiún agus dar ndóigh, aríst léiriú ar chúinsí an ama Fearaibh ar fad a bhí ann, bhí an ionadaíocht ar fad fireann, na coimisinéirí ar fad, na daoine a glaodh mar fhinnéithe, na daoine a thug fianaise os comhair an Choimisiúin. Glacaim leis go raibh baint ag mná le hullmhú na tuarascála, leis an gclóscríbhneoireacht agus mar sin de ach ní thugtar aitheantas dá laghad dóibh agus arís níl sé sin eisceachtúil. i gcúinsí na linne. Mar sin, an mheánaicme fhireann, is dócha, a léirítear dúinn in obair an Choimisiúin, cad a chreideadar siúd mar gheall ar an nGaelainn agus cad é an dóchas a bhí acusan sa Ghaeltacht agus lasmuigh den Ghaeltacht. Ar shlí, intleachtaigh orgánacha ab ea iad, ar shlí, i dtéarmaí Gramsci, is dócha, ar an dtalamh, na daoine seo a thug fianaise ar an dtalamh sna cruinnithe ar fud na Gaeltachta. Ba fhinnéithe iad. Ní raibh saineolas per se ag aon duine ar na ceisteanna seo. Ní raibh aon duine tar éis staidéar a dhéanamh ar athbheochan teanga eile. Ní raibh ceann ann le staidéar a dhéanamh air, bhuel, athbheochan teanga i gcomhthéacs stáit dhaonlathach ar aon nós, nó athrú teanga i gcomhthéacs. daonlathach. Agus sílim gur rud an-tábhachtach é sin le tabhairt san áireamh agus muid ag breathnú ar stair na Gaeilge le céad bliain anuas, gur sochaí an-difriúil a bhí ann ó chomhthéacsanna eile a luaitear uaireanta mar chomparáid. Seachas seachas na moltaí i leith deontais tithíochta agus athlonnaithe go dtí ceantracha eile. An raibh aon moltaí ann ó thaobh forbairt eacnamaíochta nó forbairt geilleagar na gceantracha Gaeltachta? Bhí an Coimisiún ana lag is dóigh liom ar an bpointe sin, a Chuain, agus is dóigh liom gur, nár, I mean arís léiríonn an fhianaise dúinn nár éirigh leis an Stát dul i ngleic leis an bhfadhb san agus bhain sé sin le hidéolaíocht na Roinne chomh maith, theastódh idéolaíocht pholaitiúil de shórt eile chun dul i ngleic le fadhbanna struchtúrtha a bhain le geilleagar na Gaeltachta agus ach ní chítear domsa gur éirigh leis an Stát riamh dul i ngleic leis sin agus gur fhág sé sin dáiríre go pointe an Ghaeltacht sa riocht ina bhfuil sí inniu agus go bhfuil sé an-dheacair Is dócha sa lá atá inniu ann agus an nua-liobrálachas chun cinn, teacht ar ar mhúnla eacnamaíoch a mbeadh glacadh polaitiúil leis, a thabharfadh cosaint do áiteanna atá difriúil ó thaobh teanga agus cultúir, ar nós na Gaeltachta. Tá sé deacair teacht ar mhúnla mar sin i ndaonlathais an Iarthair, le bheith fírinneach. Mar sin, bhain an chuid is mó dos na moltaí le cúrsaí oideachais, mar a deirim, ach na moltaí a bhain le cúrsaí eacnamaíochta, bhíodar tearc go maith. Hm.
Ar imir oidhreacht Chogadh na gCarad aon drochthionchar ar obair an Choimisiúin? An raibh daoine ann nár chomhoibrigh leis an gCoimisiún nó an raibh gné áirithe den teacht le chéile ar son na Gaeilge i gceist leis? Ar chomhoibrigh baill Fhianna Fáil, mar shampla, agus Sinn Féin, mar a bhí ag an am, leis an gCoimisiún?
Bhuel, is dóigh liom na coimisinéirí a bhí ann, bhíodar, bhíodar ar fad páirteach, bhí, bhí mar shampla Joseph Hanley, bhí sé ina rúnaí ar, ar roinn rialtais agus a leithéid, bhí, bhí daoine a bhí páirteach in obair an rialtais, bhíodar, bhíodar ann cheana féin. Bhí Teachta Dála an Lucht Oibre, Pádraig Ó hÓgáin ó Chontae an Chláir a bhí páirteach, bhí, bhí triúr, darb ainm. darb ainm Pádraig Ó hÓgáin, sa Cheathrú Dáil, mar a tharlaíonn, a Chuain, ach an fear seo, b'é an duine ba Ghaelaí acu, is dócha, as Contae an Chláir. An Patrick Hogan eile a bhí i gCumann na nGael, ní raibh cáil an Ghaelachais air siúd, mar shampla. Ach is dóigh liom go bhfuil, I mean, caithfear a chur san áireamh, ná raibh Fianna Fáil bunaithe nuair a cuireadh an Coimisiún. ar bun agus caithfear aitheantas a thabhairt do Chumann na nGael mar sa lá atá inniu ann ní thugtar aitheantas do Fhine Gael, b'fhéidir, ar aon tslí dhearfach as a bheith a cur ar son na Gaeilge agus ní ní hé go mbeinnse a moladh Fhine Gael ach oiread sa lá atá inniu ann ach caithfear aitheantas stairiúil is dócha do bhunú Choimisiún na Gaeltachta. Ba ghníomh. tábhachtach é ar son na teanga agus is cinnte gur léirigh sé ná raibh an oiread san, b'fhéidir, de dhifríocht idéolaíoch ó thaobh na teanga idir an dá phríomh-pháirtí polaitiúla a bheadh againn don gcuid is mó don don bhfichiú aois in Éirinn agus cé gur chuir Fianna Fáil ó thaobh reitrice de nuair a thángadar i gcumhacht i 1932, Ní hé gur éirigh leo go héifeachtach dul i ngleic le hana-chuid des na fadhbanna, b'fhéidir, a aithníodh i gCoimisiún na Gaeltachta, cé go gcaithfear a aithint chomh maith gur cuireadh tús le cuid mhaith des na scéimeanna, mar shampla, le linn do Fhianna Fáil a bheith sa rialtas sna triochaidí agus na daichidí. Is dócha go bhfuil fuadar éigint le braistint ansan maidir le suim phearsanta De Valera agus mar sin de ach caithfear a rá gur theip go tubaisteach ar De Valera Gaelú a dhéanamh ar a pháirtí féin. Ní hé gur deineadh obair Fhianna Fáil riamh trí mheán na Gaelainne cé go raibh athbheochan na teanga mar dharna aidhm ag an bpáirtí tar éis athaontú na tíre nuair a bunaíodh é i 1926. Mar sin ní dóigh liom go raibh an oiread san de dhifríocht idéolaíoch idir an dá pháirtí ag an am. Is dóigh liom go gcífimid b'fhéidir difríochtaí idéolaíochta ag teacht chun cinn níos déanaí ó thaobh na teangan, gur braitheadh b'fhéidir go raibh dílseacht áirithe ag Fianna Fáil don nGaelainn ar feadh i bhfad agus go rabhadar b'fhéidir beagáinín níos drogallaí cúl a thabhairt léi agus mar sin de. Ach maidir leis na na rudaí a cuireadh i bhfeidhm atá luaite agam, sea, cuireadh cuid acu san i bhfeidhm fé rialtas Fhianna Fáil idir tríocha dó agus daichead 's a hocht, ach mar sin féin chua ní hé gur chuaigh rialtas Fhianna Fáil i ngleic le fadhbanna struchtúrtha na Gaeltachta ó thaobh na heacnamaíochta ach an oiread agus cé go raibh polasaí eacnamaíoch Fhianna Fáil go raibh i bhfad níos mó den idirghabháil stáit i gceist agus gur bunaíodh na na comhlachtaí stát-urraithe agus gur dhein an stát idirghabháil thábhachtach i gcúrsaí sóisialta, maidir le tithíocht, mar shampla, agus i gcúrsaí eacnamaíochta. Ní féidir linn a rá gur cuireadh aon phlean struchtúrtha cuimsitheach le chéile a dheighleálfadh le fadhbanna sóisialta agus eacnamaíochta na Gaeltachta. Theip ar Fhianna Fáil é sin a dhéanamh chomh maith, rud a léiríonn dúinn ar shlí an t-amhras a bheadh ar dhuine riamh ná raibh i gceist aige Fianna Fáil leis an dtacaíocht don nGaelainn ar shlí ach béalghrá agus cuma na maitheasa a chur air féin agus siombalachas gan bheart agus caithfear admháil is dóigh liom go bhfuil sé sin fíor go pointe cé go rabhadar níos tacúla b'fhéidir ná mar a bhí Fine Gael in imeacht na mblian.
Agus feiceann muid, dar ndóigh, tá pearsa amháin a raibh baint aige leis an gCoimisiún agus a raibh baint aige le bunú Roinn na Gaeltachta agus sin Risteárd Ó Maolchatha. Níl aon dabht ach go raibh sé féin go pearsanta an-bháúil don Ghaeilge agus go raibh sé sásta an-chuid fuinnimh a chur isteach ina chuid iarrachtaí struchtúr éigin nó iarracht chórasach éigin a dhéanamh taobh istigh den tuiscint idéolaíoch a bhí aige ar chúrsaí. rud éigin, beart éigin a dhéanamh ar son na Gaeilge. Agus b'fhéidir gurbh amhlaidh an scéal leis an dá pháirtí gur bhain sé i gcónaí leis na daoine aonair agus na hiarrachtaí a rinneadar féin agus dá mba rud é gur aimsíodar cúpla comhghuaillí sa pháirtí d'fhéadfaí dul chun cinn a dhéanamh agus munar aimsíodar ní fhéadfaí Is dóigh liom go bhféadfaí an rud céanna a rá mar gheall ar Mac Néill agus de Blaghd chomh maith, a Chuain, cé go rabhadar go pearsanta an-ghafa le cúis na teanga agus leis an athbheochan, bhíodar i ngleic is dócha le státchóras a bhí ar nós cuma liom ar an léamh is dearfaí agus naimhdeach ar an léamh is diúltaí mar gheall air, agus cé go raibh iarrachtaí móra pearsanta á ndéanamh acu go cinnte, nár éirigh leo, abraimis, go córasach. nár éirigh leo aon athrú a thabhairt i gcrích. Is dóigh liom chomh maith, a Chuain, ní thuigeann daoine cé chomh deacair agus a bhíonn sé abraimis meath teanga a chur ar gcúl. Is gníomh mór raidiceach sóisialta é sin a dteastaíonn an-chuid acmhainní ar fad agus an-chuid tola agus idé-eolaíocht de shaghas ar leith agus tacaíocht an phobail lena a bhaint amach, agus léiríonn an taithí aríst ar chomhthéacsanna eile le caoga bliain anuas in áiteanna iomráiteacha ar nós Cheanada, ar nós na Breataine Bige, ar nós na gceantar sa Spáinn ina bhfuil féinrialtas dá gcuid féin acu. A dheacra is atá sé sin, fiú san áit ina mbíonn an-chuid cainteoirí agat, bíonn sé deacair an mhionteanga a threisiú. Fíordheacair ar fad, mar tánn tú ag caint ar chomhthéacs casta eacnamaíoch agus polaitiúil chomh maith agus bíonn an pholaitíocht i gcónaí i gceist chomh maith. Cad é an aeráid pholaitiúil, más maith leat, atá ann agus cén toil go díreach atá laistigh den aeráid pholaitiúil ar mhaithe le cur i bhfeidhm moltaí Choimisiún na Gaeltachta nó aon choimisiún eile? agus is baolach go bhfuil stair fhada againn sa tír seo de sin. moltaí maithe fónta á ndéanamh arís agus arís eile mar gheall ar threisiú na Gaelainne ach níl an toil pholaitiúil láidir go leor agus níl an pobal go ginearálta róbhuartha, níl go leor daoine buartha go leor chun brú polaitiúil a chur ar dhaoine gníomh a dhéanamh agus sin an áit a bhfuil an fhadhb. Bhuel ceapaim gur focal scoir an. Ana mhaith sin a John. Go raibh míle maith agat as ucht an t-am a chaitheamh linn inniu agus tá súil agam go mbeidh mé ag caint leat arís go luath. Go raibh maith agat a Chuain.